Wawa azifumu kodi azifumu pali mkulu wina wake amapita ku malocation osiyanasiyana amene kumamizi amakasaka anthu amene akuvutika anthu amene ali ndi matenda okwiya kwambiri matenda ovuta kwambiri ngati khansa ndi matenda ena ndi ena osiyanasiyana amabweretsa pa facebook kenako amapempha anthu akufuna kwabwino kuti awathandize tingoti amapanga ntchito zachifundo ndabwera ndi ka screenshot aka kuti akaone anzake mmene amapangira akafuna kupanga zinthu zachifundo. Akuluakulu, pali mbava zambiri zimabisala mu dzina la chifundo. Chitsanzo zimene ankapanga azungu. Ankachoka kwawoko ankabwera ku Africa kumadzatijambula ma picture ndikumatenga ma picture aja kumapita nawo kwawo kumakanena kuti ali ndi ma orphanage amathandiza ana ovutika izi ndi izi ndiye kwawo kuja akawapatsa ndalama samabweranso ku africa kudzathandiza ana aja amazidya phu ndi zimene amapanga idali bizinesi nde panopa zinthu zidasintha kuti uzipanga zimenezi ukuyena ukhale ndi facebook page ukhale ndi mafollowers ambirimbiri nde masiku oyamba umayamba kupanga ngati zachilungamo abwera munthu unthandiza abwera munthu unthandiza nde anthu aja akakukhulupirira umayamba nokuba ndi zimene amapanga ndiye palinso anthu ena amene amapanga zimenezi moyenera amakhala ndi website ndinanena kale ndabwera ndi nkhani imeneyi chifukwa chakuti very dark man wapanga release video ya nyuwani imene akufotokoza mmene wagwiritsira ntchito ndalama zake zimene anthu amapanga donate ku akaunti kwake video yake ndimeneyi akufotokoza kuti ku akaunti kuja ndachosako ndalama zakuti ndipo tagwiritsa ntchito izi izi izi izi ndipo balasi ndi ndalama mwakuti ndiye chonde akuluakulu pangani donate munthu amene amatsata njira zachilungamo amabweretsa kugulu amenewa ndi anthu amene amathandiza anthu samapanga bizinesi m'miyoyo ya anthu Ambiriwa ndi akuba ndipo akuluakulu musavutike nkumatenga ndalama zanu kumathandiza anthu pa intaneti pokhapokha munthuyo mumfikire inuyo nokha, pokhapokha anthu amene apanga postiwo ayikepo akaunti ya munthuyo mwini wakeyo osati yawo fo anthu ambiri ayisandutsa bizinesi akufuna ndalama. Kupeza ndalama si chinthu cholakwika komabe akuyenera kukhala straight. chifukwa chakuti palibe munthu amene angapange chinthu chaulere ndiye ukakhala straight umamuuza munthu uja m'bale iweyo ukufuna anthu kuti akuthandize foni imene ndigwiritsa ntchito ndi yanga nthawi ndikupasa china chilichonse ndigwiritsa ntchito changa nde pa ndrama zimene anthu akupatse ndizafunapo 30% ka 20% ndiye munthu uja avomereze akavomereza iwe wapanga video ija ngati sanavomereze apite kwina kwake koma ukangopanga zinthu zija osamuuza munthu uja ndikutenga ndalama zija kumpasa zochepa kumeneko ndi kuba chifukwa chakuti munthu uja wangomugwiritsa ntchito mukamapanga bizinesi yesetsani kukhala wa straight osamakhala opotoka chifukwa choti mukapotoka ndikuti ndinu akuba ndinu akuba straight ndiye mukayamba kuba anthu adzasiya kukhulupirirani Bizinezi idzaduka. Yesetsani mu china chilichonse chimene mukupanga mfotokozereni munthu uja udziwa chani m'bale ndikupangira post video yako koma kupanga post ndimalipilisa mtengo wake ndiumenewo ndiye pa ndalama zimene upeze ineyo ndzafunako ma percentage akuti. Kupanga ntchito imeneyi ngati bizinezi si vuto wina aliyense amadziwa zokuti. sungamangothandiza anthu opanda kupeza china chake alipo ndithu anthu ena ake amathandiza anthu opanda kena kake kupezapo alipo koma ndi anthu oti life yawo ili bwino china chilichonse ali nacho ndiye iweyo ngati life yako sili bwino ukuyenerabe udalire pamene paja